programu ya timvetse mbc television komanso ndikulandireni mbc radio 1 blessings cheleuka dzina langa tiyeni tikhale limodzi tili ndi akuluakulu osiyanasiyana omwe akhale akutambasula nkhani zomwe zikuchitika mdziko muno ndikulandireni a george kasakula

Pakati pa panachitika kangati ka drama drama choncho pamene uh, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wawa Dr. Michael Usi omwenso ndi president wa chipani cha udya zake alibe mlandu anapita ku mabwalo a milandu kukapempha kuti yayi ndisapite ku ACB uh, bungwe limeneli lomwe limayang'ana za katangale ndi ziphuphu iwo akhala akukamba kuti a kukuchitika katangale kukuchitika zambirimbiri ndi anawayitana kuti atabwerani mudzatilongosolere kuti kodi mukuti bwanji zinadabwitsa anthu ambiri kuti anakana ofa imeneyi tiyambire pamenepo a kasakula ineyo ntaona zimene zija nnali odabwa komano kenako ntalingalira ah, timaminitsi tingapo naona ngati kuti mwina vuto ndi iwowo ausi uh, kuti ali mu tereni amatero pa chizungu mm -hmm. kapena ali mu space imene sakudziwa apange chani nde poti sakudziwa apange chani akungolongololapo kulankhulapo zilizonse zimene zabwera pakamwa pawo uh, kenako kumenenso kumapanga zinthu zimene aona kuti iwo apange koma zosathandiza ino ndi nthawi ya kampeni ma candidates a upresident alipo 17 amalawi akuyembekeza kuti kandideti aliyense apereke fundo zake zimene kuwapatsa amalawi zifukwa zimene iye akhoza zimene iwo akhoza kumusankhira kuti akhale president akhale mp ngakhalenso akhale kansala zioneka ngati kuti a michael usi abalalika Ah, zioneka ngati kuti mwina anali ndi mahope mahope ake onena kuti a chakwera awasankha kukhala running mate nde uh, pachizungu amati he put all his eggs in one basket he believed kuti mwina ali ndi chance yoti akhoza kuwasankha kukhala running mate zitachitika kuti iwowo sanasankhidwe ndipo a chakwera president lazarus chakwera anasankha a vitumbiko mumba kuti ndi amene akhale running mate wawo zikhala ngati kuti zinasokoneza zinabalalitsa ndiye eh, kampeniyo sanayipangire plani mwina amaona ngati kuti akawasankha kukhala running mate wa, wa president ango- angokwera nawo ya president kumakamba zimene a president ayika mmanifesto ya mcp analibe plani ya kampeni analibe ndi mfundo zoti anthu awauze zinali zongoti zimene zabwera mmutu mwina atalingalira nthawi yawathera anaona ngati kuti it's the easiest thing to say kuti mwina anthu atchuke ah, atchukepo ah, tizikamba za iwo nkunena kuti oh ine ndinali mboma 5 years ndipo mboma mmenemu muli katangale wanyooo ndiye umangokamba zimenezo anthu nkumamva anthu nkumatani now amalawi sife opusa nanenanso chimene timakamba nkhani ya Michael Usi pano amalawi sife anthu opusa kuti wina angangonena zinthu ndiye ife kumawa- sitingowawombera mmanja timafunsa kuti tsono inuyo umboni uli kuti Ah, paja kuti dziko lino kuli acb kumene munthu aliyense amene ali ndi umboni omuona mnzake akupanga ziphuphu akupanga katangale atenge umboni akapereke ku acb acb amayenera kufufuza nkhani zimenezo inuyo bwanji osapita kumeneko number, o- number two you are not even giving details Simuku, you are not naming and shaming amatero pa chizungu simukutchula kuti ndani amene mumamuona akuchita katangale mboma in the end tingoona kuti awa asowa zokamba alibe alibe nkhani now Mwina a acb pozindikira kuti iwowo mandate yawo ndiye imeneyi yonena kuti yomenyana ndi katanga yothana nkatangale mdziko muno ndi mandate ya acb anachita bwino kuwauza kuti bwerani tu- inu mukungolankhulalankhula bwerani kuno mzatipatse umboni ife tigwirepo ntchito poti ntchito yathu ndi imeneyi iwo mmalo moti a- asangalale kuti aha because i remember he said ah amene akufuna kuti ndidzamuuze adzabwere kunyumba kwanga sananene choncho mmalo moti asangalale kuti oh acb yes pano yandipatsa danga nipita kumeneko kodi mukuti ndibwere liti inu a acb director ndibwere liti ndibwere kumeneko apita kukhoti munthu munthu amanena kuti munthu amanena ati umboni wakana apita kukhoti kukhoti wakana ati muwaletse acb asandiitane munditeteze nsapite of course the courts uh, munthu ukadandaula uh, ali ndi ufulu wopita ku court and makhoti amakuthandiza munthu ukadandaula sometimes amakuthandiza if i go to court now kuti ododo akundipsinja akundisokoneza ndipeka sample akandipasa relief nanga si ndi- ndine citizen akandipasa relief so simufuna kubwera ufuna kupita ku acb ndiye basi musapite mwina 24 hours ndikupasani yochepa basi musapite kapitani kapangeni kampeni iwo amaona ngati that is victory that's not victory to him

ufuna ma comment apa facebook ufuna kutchuka munthu opanda one alibe story yoti anene kwa amalawi he hasn't given me any reason why come 20, come 16 september nikalowa mbuthi muja nikavotera a Michael Usi ngati president he hasn't given any reason all i've seen is him being dramatic akuphika mandasi au- au- akutani akuchita izi now ineyo munthu wa serious amalawi a serious kunjaku angakavotere munthu poti awo akuphika mandasi do we need a president who azikaphika mna- azikaphika mandazi zosadako basi ndiye ayi awawa niwophika mandazi tiwavotere for kuphika mandazi total nonsense but the point is alibe fundo fundo amene amati amadalira kuti nizikawonera pera pa msonkhano kunena kuti e iwe e ziphuphu ziphuphu nimene iyi yakanika yalephera in the end ni munthu wabodza ongofuna kutchuka iwo aja akhala kwambiri mu entertainment industry ndi mmene mja mmakhala anthu otchuka umafuna munthu utchuke aziti o wakuti wakuti amachita bwino kwambiri madrama wakuti wakuti amayimba bwino zimathandiza pamene umachita luso lako ndiye ukamakhala kuti pa facebook paja uli malikes anthu akukonda anthu akulankhula zimene zimene zimakhala but he forgot kuti this is not about drama this is not about empty fame this is about serious matters za upresident zoti munthu amusankhire kukhala president so at the end of the day nzomvesa chisoni because you don't know kuti what else what is he doing uh, panopa kwangoti zi then kunabwera zi- jeremiah uh, mwaungulu he said inutu zimene munenazi munena anzanu ziphuphu inu ndagwira nanu ntchito kwambiri kwenu ku adra uko tikudzakuululanso now people are saying kapena pakifa pakati pafatsa pakati pa fatsa sinaone kapena ine ndinaponya mpekasamba ayi ndithu ayi Paka- pakati pa fatsa so anthu akufunsa kuti kuti fatsa kuja aopa jeremiah mwaungulu kuti kuti aying'alula to use to use to use today's language kuti aying'alula kapena ni ku acb kumene aopsezaso kuti inuyo ngati muli numboni bweretsani iwo kumene akuti asamangira ku khoti kuti akawaletse asanitane

chabwino amvula mwapangapo ndale kwambiri mumayembekezera kuti ausi mwina achita react motere ataitanidwa ndi acb Uh, yes because the poyamba mwina ndiyambire pamene amalankhula kasakura ausi is the second citizen vice president analumbira kuti ine nditezeza constitution ndi malamulo kutanthauza kuti eh, he did not wa- need to act as a whistleblower opanda umboni Eh, akuziwa kuti ku acb bwana wake ni chilomba akuziwaso chief inve- investigation officer akuziwa aliyese muno akuziwa am- anthu amene akuti amene ali FIU akwaziwa amene ali ku kakupolisi nde sanayenere kuti angokamba nkhani ya serious ya Malawi kukaingoyinenera pa msonkhano kaya pa sip and paint party or paliponse akafika ndiye nde akanakhala ndi umboni ndikupanga ripoti chi ripoti chachitali ine ndikuziwa awa madokumenti ndi awa act on them and palibe munthu akanawadandaula koma for a person of his age and his standing in society angopanga name drop yayo bacha kuti muli katangale kwambiri aba anthu aboma akuba kwambiri anthu amene under you

has now ruined his life. Lakhazikika mwa iwowo. To him, everything is drama. Uh, He's looking for a headline. Apange chinthu chosalongosoka kuti anthu ena awaone. Because indeed, upezeka kuti vice president ngakhale kufuna uoneke modesty ukapezeka kuti ukaphika nsima pamsika ndi iwe vice president wa- wa- wa- wa- wakagwanda kako ungoti pinyiriri pinyiriri ukuyenda mmalo ma very where they are trying to connect ndi anthu koma opanda mfundo in a dramatic way in a dramatic way
meza lapa conclude kuti awa akuluwa he will remain and he will die as a comedian basi he's not a serious you cannot take a serious track out of him two

ali ndi maganizo osayamika. kuipitsa chinthu chabwino always looking at the negative side of a good thing and highlighting that

kuziderera vanthu vena vonse amene sanapange chwe because wisdom ndi nzeru zosiyana komanso sizimatanthauza kuti all those that have that chain of number of degrees ali ndi umunthu they, they have got intellect they have got capability to appreciate that I am part of a learning society learning society ili so iwo amakhala pamene pachafikapo ndi ndi vice president that's how you commandeer a large portfolio of security agents beyond your own entitlement angakuphe iwe ndani walakwa chani uli ndi chani Eh, most people walk around doing their best to serve

when in effect the vice president samakanditika makandi ya polisi ija imangoti pani pani you want a siren you want a- a- government yaikulu itikapasokolo ngati inalipo it was an oversight by the appointing or by the, the spc kuti anakupakira anakupasa mosayenera because the president, vice president, go and check my privileges out. palibe magalimoto ambirimbiri amakupatsa mg2 another security vehicle another security vehicle but ofuna nosakhale diko yofanana ngati izo zikhale ngati ndiwe ukhale ngati ndiwe president that's assuming too much over ambitious kuziika penapake finally very very angry kuti ine anandipanga drop eh, kukhala running mate there was no intent and he expressed austin kuti achakwera akufuna ausi kuzakhala running mate after all ausi decided wrongly to start his own party if he had, if he had any thinking akanangotenga vantu vavo ngatana nawo pamene utm vana abalalisa akanangoti achakwera ine ndabweratu ndipatse nthuzi ambulera ndi yomwe iyi because ndili m'bomamo koma ndili ndili ndi anthu anga uko ndi uko anthu athu atolele abwere abwere mu nkhuku yathuyi tiziyende akwera achakwera akanachita manyazi kuti mwanayo eh, ali- is- ah, eh, is very is very polite sakufuna zambiri ali ndi anthu ndi ndimuwerenge kuti vitumiki omumba ndi gatani ndi ndani amene angandithandize bwino ndani so but he, he went out of chakwera by forming his own party and declaring himself a president and then he wanted and he, he picked nomination papers he should have had a discussion a candid conversation ndi bwana wake bwana munandisankha oriya ndimafana ndi ambepo kanga mmene ndi ambepo kanga don't sour grape kulimbana ndi uli kunyoza mcp ndi awa achakwera nkulakwa koma at the end of the day i have heard he was being hoodwinked by his eh, brothers ku Lomwe Belt kuti you are one of us tijoyine iwe tikhale kuno kuli pampando kuno so when he realized or he has learned the bitter way kuti anthu andale amakunamiza chifukwa amafuna uthandize kugwetsa kwinako and they will sound as if they want you the same thing kabambe has realized kuti or utm wrongly assumed that kuti poti anthu akutijoyina m'ma vigil it means tili limodzi sanadziwe kuti azawo amangokwerapo masana ngati kukwera ngati hachi kuti tioneke ngati we are very sentimental the other day i said uh, a dpp amalira kwambiri kuposana

walakwayo olo ndi mboni pita kapereke the time it took you to write your, your statement ya kukoti eh, yomweyo ukanapita ukalemba olo ukanayimbiratu kuimba kwanu ukapereka ku ku acb kuti ndipeni nthawi ine but, but this is what i know is muona nokha that would have meant that he is a gentleman

ukwera galimoto yomwe ya, ya boma yo ukunena kuti kunja kuli katangale kwambiri i think the biggest fraud is yourself you're using resources of government when you have decided to disengage from government if i was given a position ndakwiya i will leave because ndisadye ndalama za boma ndikulitukwananso boma lomwelo that's in being disingenuous kulankhula zinthu zosayenera so whoever he is, he is my friend

nkhani ndimeneyi maziko ayalidwa mokwana kuyambira pati chikhalidwe chilichonse chimakhala ndi zipatso zake mtengo m- mukadzala umakhala ndi zipatso zake um, mtengo uliwonse chikhalidwenso chili ndi kala yake mukayang'ana ka kumwamba kumaoneka nthawi zina kumaoneka white nthawi zina kumaoneka green eh, koma kalikonse kamakhala ndi fungo lake kalikonse kamakhala ndi fungo lake koma pali mawu amene ena adanena amati ukafuna kuoneka wanzeru njira yophweketsetsa nkutseka pakamwa osayankhulayankhula ukafuna kuoneka wanzeru njira yofuna kuonekera wanzeru nkutseka pakamwa izi ndikuneneranji mukaona kuchoka 1994 kufika lero mmene takhala tikuchitira zinthu zathu machitidwe athu abereka zipatso zina zake zimene zikupanga manifest lerolo anthu ena amatha kungodziwa kuti lero ndikudziwa amene amapha malubino ena adanena kuti koma sikuti munapita kukafunsa kuti asitelepe ndije mmatanziyana tatifotokozereni sangane mwandipese tikamanena kuti dziko lino lidawonongeka both infrastructure uh, and the ifeyo ngati anthu mmaganizidwe athu mmachitidwe athu mukakumbuka bwinobwino pakhala pakukamidwa nkhani yoti mindset change Mm.
kusintha kaganizidwe ngati pakubwera mawu oti tisinthe ndiye kuti china chake chidawonongeka za mmene timaganizira ngati dziko akamati there is need for mindset change china chake chidawonongeka koma chowonongekachi ndi result chimene chidapangitsa kuti ichi chionongeke kuti kaganizidwe kakaonongeke anthu samachikamba mukundimvetsa kuonongeka kwa kaganizidwe ka amalawi ambiri ndi result koma chimene chinapangitsa kuti amalawi asokonekere kaganizidwe anthu sachikamba nkhani ndafotokoza apayi ikufanana ndi sekta iliyonse ya society yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya ikonomi yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya kaganizidwe kathu kuti mwachitsanzo eti kuyiwala kuti ah, inu anthu awa tinawachotsa ulamuliro wawo pompano timakamba kuti ali ku Escom kubedwa ndalama pompano timakamba kuti kujeko kubedwa kwa mafuta sikale bale barely four years ago lero lomwe nkupezeka kuti anthu omwe aja akhoza kuitanitsa msonkhano ife nkupita kumakamvetsera there is something wrong pali china chake ndithu chimene chimapakisira anthu anadzira akuluakulu let's invest in mindset change china chake chinasokonekera ndithu mdziko muno mwandimvetsa kani kuti munthu akhoza kungodzuka lero kuti mbomamo muli kuba akuba ndalama anthu kwambiri akuba ndalama kubedwa kwa ndalama za boma is a very serious offense is a very serious offense and you just can't stand up and say kungodzuka basi kuti "Aku- akuba ndalama akuba ndalama okay chabwino Ta- tabwerani mtadzafotokoza kuti munauzidwa chani basi iwe usiya zimene zija uthamanga ku- ku khoti ukuti awa atinena atinakatine chakuti chakuti ndi ndimafuna munditeteze ndiyeno patsanikisazo chini pakati apo akabamba adapanga interview poyamba adayamba panga press conference mundimvetse ifeyo ine ndi kabineti yanga tidzayenda pansi momwe ineyo ndikabineti yanga tidzaenda pansi kuti ti- tichepetse ndalama zimene tidzaononga mukumbuka chachi panangopita 3 weeks mtola nkhani wina ndipo ndimtchula chifukwa ndi mzanga kuti timamdziwa Chabwino. joab frank chakhaza anafunsafunsa a Kabambe a Kabambe mumati mudzaenda pansi 3 weeks ago. Ah, ndimangojoka. Chini ndimangojoka. Mukaona nanena kuti machitidwe athu ife kuchoka 1994 kufika lero. Adabala chikhalidwe china chake kuMalawi kuno. dr michael usi ndi chitsanzo chimodzi dr kabambe ndi zitsanzo zimene ndaperekazi ndi chitsanzo chimodzi osati monyoza koma mwaulemu nawo bambo winiko adanenakonso pakamera kuti ndikuwadziwa amene amapha maalubino nkhani ya maalubino ndi nkhani yoopsa kwambiri mdziko muno people lost their lives over 182 lives were brutally murdered but someone could go on a live television and say ndikuwadziwa amene am- amapha maalubino osangonyamuka bwanji nkupita ku acb kukafotokoza because zimenezozo zibweretsa zidakabweretsa mthunzi wina wake zinakabweretsa mthunzi wina wake kuti aa koma zoona awa adafika pomboka zimene lamulo nkugwira pa cha lamulo likagwira ntchito limathandiza kuti anthu ena zimene zikusazanazi asadzapangenso kutsogolo apezerepo phunziro ndiye dzana pano panali nkhani imene yapanga define nkhani imeneyo mundilole ndidzibwerezabwereza chifukwa yapanga define its a perfect definition ya chimene ifeyo tili ngati dziko mmene tayendera akasakura pano pali nkhani dzana ya landlord ndi tenanti yes yes yes yes
munalipo kuti Ndalipo. oh amvula amene munalibe Mvula amene analibe. amvula pali nkhani pano ya landlord ndi tenanti izizi izi zimene zikuchitikazi nzopanga matenanti mwandipeza ndi zopanga matenanti zimenezizi zoyankhula matenanti zonse zitsanzo zonse ndapereka zija mutati muone anthu onsewa amayankhula zokhudzana ndi dziko linoli ndi amalawi anaphunzira mmalawi muno kuphunzi- nthawi imene anthu amene aja amaphunzira anthu atatu onse aja ndapereka zitsanzo sikuti ndikunyoza ayi ndingopereka zitsanzo nanga si they are public figures sikuti ndikuwanyoza ayi koma these are examples vivid examples that are in the public domain anthu ali- akuzidziwa ndikungofuna kuti zitithandize kumvetsetsa zitsanzo zitatu zimene ndapereka zija ndi zitsanzo za mmene ifeyo ngati dziko mmene tachitira zimene z- zatipundula motani kaganizidwe kathu kusalabadira ku- kusakhala serious pa zinthu zofunika ku dziko mukundimvetsa kani chifukwa munthu zoti anzako a- amwalira iwe kuti ukudziwa akukufunsa funso osanena ayi ine ndidzani kumakamba nkhani za, dzi- za, za chuma cha dziko lino oho eh ndiye muziyenda basi eh mtsogoleri wa dziko eh okay ndi ku blantyre muzikafika bwanji nanga kuchoka ku- ku- ku- kukafika ku capital hill muzikayenda bwanji nanga mukati mupite ku airport muzikayenda bwanji mwandimvetsa ka nkhani zokhudzana ndi dziko linolo ndiye kuti mmenemo zinthu zoonongeka nzambirimbiri dziko lino sekta iliyonse yasokonekera sekta iliyonse imene ima- imathira mm, ah, ah, eh, madzi mu chimphika cha timati economy ija ya- yasokonekereratu mukundimvetsa ka koma wina nkumakasewera choncho kumakamba zinthu zachibwana choncho yet akufuna kukhala mtsogoleri wa dziko kumeneko zimene zitithandize ifeyo kuti tidziwe kuti kodi tenant ndi ndani landlord ndi ndani? Simungamve Dr Chakwera akuyankhula zinthu zachibwana ngati izi? Zosatheka. Simudakamva Kamuzu akusekerera zimenezi? Zosatheka. Chifukwa nchiyani? One of the diseases, matenda amodzi amene mmene tayendetsera zinthu zathu kuchoka 1994 kufika lero atisiyire ifeyo ngati dziko ndikupanga the eroded positive kuchenjera kwa positive kuchangamuka kwa positive ngati mmene amachangamukira anthu ochoka ku burundi akabwera mdziko muno anthu ochoka ku rwanda akabwera mdziko muno anthu ochoka ku tanzania akabwera mdziko muno anthu ochoka ku south africa akabwera mdziko munomo mumaona kuti machi- zochita zawo zimasiyana ndi ifeyo izizi mmalawi aliyense ndi mboni nkhani ya maburundi ndikukamba dala chifukwa kuti maburundi wande atipatsa chitsanzo chachikulu kumalawi kuno chitsanzo choti tikaona kuti pali opportunity apa execute it mpaka na ipindulire kusintha moyo wako iweyo osati kuti during the execution kuti iweyo sukupeza mavuto ayi sikuti mavuto ndi the definition yoti iweyo walephera ayi aa lucius adayimba- adi- adayimba nyimbo amati ukagwa udzuke udzisase udzitani uzipitirira uzipitirira osati kuti foti kunabwera ng'amba chaka chathachi ndiye kuti dziko lino latha kapena kuti mtsogoleri walephera ayi aa osati kuti poti kunabwera ku cyclone freddy ndiye kuti basi eh, ah, ah, sichoncho tiyeni tidzisase tidzipita pakuti Kutsogolo. tidzipita kutsogolo koma kutsogoloko sitipita sitilowera kolondola ngati kaganiziro kake kadzikhala kamene kakachibwanaka chifukwa nchiyani zimene zika zikamayankhulidwa anthu amene amamvetsera zimene ziya amati speech yako ikatuluka pakamwapo is no longer yours zimene ndikuyankhula ineyo pano pasi mmene zikutuluka pakamwa panga i cannot even claim ownership of that ayi it's for, for, the, for, the, for the general public koma ku general public kuja kumakhala kuli ana ma generations aja ndinkafotokoza aja kuli ana ang'onoang'ono apa apa apa ena akuluakulu pamwamba pathupa amene ifeyo generation yathuyi adzatisiyire uh, uh, uh, utsogoleri wa dziko lino maudindo adzasiyira awa awa adzasiyira awa awa adzasiyira awa ndi anthu akuluakulu amene amakhala ndi mphamvu kapena kuthekera komayankhula ndi anthu akamakhala busy kumayankhula zinthu zachibwana zimene zija mudziwe kuti mukupundula generation yapatsogoloyi mukupundulaso generation yapatsogolo pakeyi mukupundulaso inayo kutanthauza kuti mavuto akulowerera kusaganiza bwinoku tikukutenga nkumakupanga pass on mukundimvetsa kani Chi- m- drama imene Chakwera akasakula ndi ndikuti tikuitenga kuti ah, its okay ku- nkhani za dziko kumapanga pass choncho chibwana chibwana choncho Nd- mdziko muno tikuyenera ku- chuma chathu chibwereranso chimake mafactory tikuyenera kubweranso chimake amalawi akuyenera kuma- kuma- kumapanga mafactory mamega farms aja anthu mpaka nazindikire ayipanga accept a concept imene ijayo chifukwa mvula kunjako ikukoma njomba Palibe mwa ife olo onse amene akufuna utsogoleriwa including Dr Chakwera angatsegulire mvula zosatheka koma Chauta anatipatsa nzeru kodi ngati zimene zizi tinasakaza ku Malawi kunoko mitengo tinasakaza mvula so si mvula sikugwaso bwino kodi tingapange bwanji kuti tizipezekebe ndi chakudya lero tingapange bwanji tiyeni tizilima katatu tiyeni tiwonjezere ma irrigation schemes tiyeni ti- ti- ti- ti- ti- ti- ti- tizilima ti- ti- apatseni ngongole anthu adzilima ulimi wanthirira ngati mmene akupangira aDr muja zimenezo ndi njira zo- zo- zo- zoyenerera zoti anthu akuyenera pa chingereza amati productive content mudziwuza anthu mdziko zinthu zimene ndi zoona zoti zithandizadi kuthetsa mavuto amene iwo anthu akukumana nawo that's the true meaning of leadership and thats the exact meaning of politics politics is not kumatukwanana politics sikunama bodza politics is to find solutions za mavuto amene anthu iwo amene ukuwatsogolerawe akukumana nawo osati kuwanamiza kuti ndidzapanga chakuti iwe ukalowa mboma kumakapha maalubino kuwanamiza kuti ndidzapanga chakuti ndidzasintha dziko la malawi kukhala singapore iwe ukalowa mboma nkumakaba mafuta ndi anyamata ako ndi anyamata ako kumakaba masimenti thats not politics That's why we have been where we are for over 24 years. Lero tikuti timangenso chimene chikuvuta tsopano nchakuti ana amene akula mzaka 24 wa sakumvetsa kuti kodi izizi zikuchitika lerolizi phindu lake ndi chani. That's where we need to raise the orchestra. That's where we need to make more investment kuwaphunzitsa achinyamata a lero kuti makosana zija mumachita zija ndi mbwerera nchifukwa chake tili apa pano pali ntolo inde nako kupezeka ululu inde koma palibe chabwino chimene chimabwera popanda ululu pali uchi pali njuchi zikomo kwambiri chabwino a Mbeka Sangu uh, mwa uh, mwa- mwamaliza zonse
imeneyi imeneyi simunayimve bwino sanena chabwino uh, a Kasakula mumaliza motani nkhani yathu yoyamba
no ineyo kumaliza sikumavuta paja nkunena kuti ah, Kevin wanena zambirimbiri leadership seriousness chani ah, ulandlord amanena Reverend Shawa pachiwiri Yes. ulandlord utenanti chimene tingachite kungoti tinene kuti dziko lino we need serious people yes dziko lino si drama group Aye. si si pa stage pa drama so vuto la Amalawi timasekerera zimenezi timasekerera kwambiri amayi konso anena kuti ine boma muli, muli katangale koma osamatchula ayi kumasekerera mwina timafuna entertainment nthawi zina dziko limatopetsa afuna entertainment chabwino Ndiko- sulu kuti akunama kapena Sulu- eh, akunena zoona koma umboni umboni Ti- amasekerera Amalawi tisamasekerere zinthu zachibwana dziko lino lilira zinthu za serious zinthu za serious zimene zikufunika za serious izo zayambika kuchitika mu 5 years imene tikumaliza yakachitiyi Yes. zipitirire yes dziko lino 5 years imeneyi lakumana mavuto ambiri timatchula nthawi zambiri timatchula eh, kaya matenda eh, timatchula macyclones timatchula nzoona to imagine kuti zimene zikuchitika mavuto amene akuchitika koma infrastructure nkuyisintha mm. mmene mm. asinthira a Chakwera mm. its short of a miracle yes it is short of a miracle kuphukira chiyembekezo kuti munganene kuti Lilongwe uja kumusintha kumanga misewu pamwamba anthu kumalowa ilo mu capital city its short of a miracle mm. and panopa kuti mukambe nkhani ya misewu ndi pati pamene sanayambe msewu ofunikira anthu akunena alionera kuti ifeyo zaka 61 msewu sanauyambe auyamba kumanga kumeneko msewu M5 Lilongwe Of- of- Lilongwe Anthu ama- ku- kumakhala ma demonstrations zimene kuja Kuma- kumakhala kumadzuka kumadzuka ma NGOs ongokamba za msewu umene uja ife kunoko satipangira msewu kumangokamba ganzo kazoka za msewu ukupangika msewu umene uja auyamba akumanga apeza contractor akuthamanga akuteketa kumeneko olimba songo olimba ngati umenewo M1

it's presidential munthu wamtendere munthu osapupuluma munthu osati akafika pa msonkhano kumaopseza amalawi kapena kumaopseza anthu ena inu ndidzakupanganiza kuti inu ndidzakupanganiza kuti ayi akunena kuti dziko lino ndi latonse musapange dziko lino ndi latonse tiye tikhale mwamtendere Tisa- tisapange zinthu zo- zotiononge dziko lino that's the kind of president that we want amalawi are you sure

That's why dziko silingayende kaya mm, chitukuko cha mmidzi u- ulimi cdf cdf ulimi cdf agriculture tourism tikutamanga mining a- a- waipatsa waipatsa uh, uh, base yoti nawo it can take off malamulo aikidwa mainfrastructure aikidwa mining authority chani chani zikutheka is saying mdziko muno tili ndi ndalama z- kungoti ndalamazo sizili ndife oshota chabe pakali pano fantuba mulibe sefa yanali yobooka koma ndalama kunja kuziliko i wish you malawians we should replace this because zina zina zikuwawa sitikukana zina zikuwawa sitikukana kupeza kuti zina kudzuka osapeza fuel kudzuka kaya ka forex kavuta sitikukana ayi koma the only way to get those things is these foundations tisataye

we want to stop that ena ami- ti- tingongoti NEEF NEEF nawonso alowereranso even ku agriculture ako ten akumanga irrigation panopa apeza kuti imene ikhala banki banki yothandiza amalawi ngongole kachiongoladzanja kake kocheperako we want to throw that away i don't think we should to me i'm saying zachibwana zautsi Dziko lino lili ndi ufulu, munthu ukhoza kupanga zibwana ngati ukufuna. I know even ku- ku- ku- ku England amanikumbutsa mvula nthawi zonse there's a square where you can go and kukapanga zibwana Piccadilly square ku London Eh, umaloledwa kukapanga zibwana kulongolola queen chani chani queen akamutchula queen yo king eh, koma prime minister prime minister uyu ah, sakupanga chacha umaloledwa And people say, ah, wasiyeni akhuta alongolole ngolole. They still go with serious people. Ndiye olongololawo ndi ufulu wawo kulongolola. Ife tidzapanga tidzatchula kuti zimene mukupanga zachibwana nkumazilozaloza koma ndi ufulu wawo. But at the end of the day anthu achocho sapatsa utsogoleri. Tisasokoneze ayi. Tisasokoneze kuti tisokoneze zabwino nkuyikapo zoyipazi. Ayi sabayi tisokoneze za Malawi. ena utsogolo sangakwanitse akalamba afuna abwerebe abwerebe kuti makobiri azilowetsa ku account You remember a Peter Mutharika uh, 145 million 145 eh? into personal account president amatero Wha- wha- what if what nanga zimene sitinazidziwe president amatero president sapanga chocho president sakhale ndi maakaunti achoncho and akaunti ya president simazoti apresidentsalira akaunti timazoti aona a president timazoti kamuzalira akaunti dziko lino kuti kamuzalira akaunti kutiko ukaizwa zachibwana afuna abwererenso maakauntiwo ndalama zidzalowakonso akaunti ya president ndalama zoti munthu uyonso akuimbidwa milandu ya corruption kumaika ndalama mu akaunti ya president very shameful they want to come back afuna abwerenso adzagule magalimoto ena 84 patazalanga dabo nanenanso i think pa- pa- pachiwiri kuti pano zafika 200 magalimoto ogula munthu kumakhala magalimoto 200 Ah, eh, unless you are running a car hire haya mm. ndi anthu amaona la munthu uyu wakatenga ndalama ku banki wayambisa car hire au anthu koma munthu basi mafu- wagoni machani Volkswagen kamachani 100 mpakana 84 munthu mmodzi and munthuyo ni bodyguard wa president how salary 400000 according to mchacha kapano ndipo bwanji kaya koma mchacha anatiuza mchacha kuti kodi bodyguard wa president magalimoto 40 zitheka bwanji pamene pali munthu sipakhala munthu samadziwa mchacha kuti it's not 40 actually it's double over double of that 84 now you want those people to come back a Peter Mutharikatu akunena kuti mwakhaula mwakhaula eh, eh mwakhaula ndiye basi mwadya lero ndiye ine ndibwererenso eh, ine ndifuna ndibwererenso afuna abwererenso ati adzasintha zinthu zinthu zake ziti angasinthe a Peter Mutharika munthu alibe ndi mkuwolo ndi imodzi yomwe akapanga ka- ka- kamsonkhano kamodzi ndiye kuti f- u- seven days

they're forcing him pakonoona akakuti amachita kupanga surround asaone anthu kuti pina kwera anadziphira anagwa kuchipanga surround zosata zo- zachibwana za za utenant zija amakamba reverend charles zimenezo za- zofuna chabe utenant osakhala ndi solid foundation for this country amalawi tatani tikunena kuti zachibwana ngati a Michael Usi

zipirire zipirire sizachibwana ena awanso angofuna azapange azathandiza anzawo akatenga mphamvuzo basi azapasa anzawo azakhale a Jane Ansah public enemy number one uh, mayi madando uh, mi- madam tipex abwerenso ndi this time sizakhala tipex azapanga zina kubomako kaya kuli kuli kuli kuli a Norman Chisale kaya kuli ena ndani kuti Agangata. kukhito Kukhito. agangata akamati amene aja azasintha economy angaisintha economy agangata mura malawi kanene kuti we should believe kuti Peter Mutharika can come back and change the economy and make our fortunes better azapeze forex angapange za a Gangata azangotenga iwo ukhala yawo forex yo Uma- uma- uma- kumagwiritsa ntchito kumabizinesi yawo tosefe kuti mada kuzangopangira okotenga

anakothana awiriwa apangula kwambiri lero ndizoona tsogolo ili ofuna kumaliona bwino bwino tili anthu amene akufuna upresident ena ake makomediani basi makomediani basi ayiwala kuti u- upresident is serious business very serious business ndi ukholo you are a parent to every malawian mm. kandiwe professor kandiwe munthu wamba kandiwe mfumu president ndi munthu wamkulu kwambiri ena kukhala munthu wodekha mtima kwambiri mm. ngati mmene a Chakwera odekha mtima mm. sufunika president omenya matebulo mm. osati phuma amene amalankhula okhaulani namuso uli mwakhaula mwakhaula wakhaula ndani munthu sungalankhule zimenezo kwa amalawi amene akukapempha ntchito kwanga iweyo kupereka kenakache kwa anthu so zimafunika anthu amene akanena chinthu akutanthauza chimene anena osati kuti kuli katangale mbomamo osatchula anthu ache name and shame Amalawi tidziwe ngati uli ndi mphamvu kunena koma susanena zimeneza iwenso ukudya zomwe zija za mu bomazo zimene ndikukuuza zija samadya nawo samadziwa ma benefits ake so ine pempho kwa amalawi ndi lakuti ndi bwino kumazindikira kumadziwa anthu amene ali ndi zowayenereza kuti akhale pa mpando wa upresident or mpando wa mp or mpando wa ukhansala anthu osayenera zowayenera- zowayenereza zinthu properly trained properly experienced odekha mtima wolikonda dziko lino ndi mtima wonse osati kuti amati azapange zinthu zosakhala bwinobwino tikudziwa apm akufuna kwambiri upresident chifukwa mwina zinthu zambiri zimene iwo amachita oro anthu amene amadyerera anazisiya mmwamba malere komanso anthu amene akuwathandizawo awayandikirawo ambiri ali ndi milandu yoti mwina sazatulukamo mmenemo so afuna kuti apm aja azazikhalire nkhanizo azakhululukire because you cannot go uh, to a contest, you're carrying the likes of Nomanchi Sare as a front, front line representative. Muntu yari ndi mbiri zake mihando to to ya kuti wabera Malawi zinthu. You can't. You cannot be carrying Mwendo a Mukhito amene ali ndi magazi m'manja mana pa anyamata 20 aku uh, akumpoto aja. mwina chifukwa cha nthawi ya- ya mvula ah, tipeza nthawi bwinobwino tizamalize bwinobwino ah, padakali pano nthawi yoti izapezeka yatithera pa WhatsApp 614 tifuna amalawi a
padakali pano tiapereke anthu president akhala ali kumwanza kugwira ntchito zina za boma kumeneko ndithokoza mpeka sambo kuti munabwera mprogram imeneyi amvula komanso akazikoma tathokoza kuti mmatitsatira program imeneyi ah, ya timvetse dzina langa blessings cheleuka mwakoma nonse